Moni moni eh ku Kenyasotu nde kwaopsatu. Sipanathe week takamba nkhani ya munthu amene wagwidwa ataduladula mzimayi. Apa zachitikaso zofanana moti akuganizira kuti chilipo chimwe chikuchitika ku Kenya akuona ngati kuli ka organization kapena kabungwe kamene kakupanga zoopsa. zo mwina zogula ziwalo kapena chani chifukwa bambo uyu akumutcha kuti john wambua amayenda zake tuesday pa, pa 21 january amayenda atanyamula chikwama chi backpack mene chikuonekera pa chithunzi paiti akuyenda nde amadutsa gulu koma pa gulu paja panaliso apolisi koma kaya chinapasa anthu chidwi nchani ati kumuona mmene akuyendera kuyenda bwinobwino chikwama chodzadza atanangomuyimisa kuti aa taimani kaye Iye uja ati anayima bwinobwino mwaphee mosachita paniki mosatani ati pena apolisi ena amaona ngati kuti mchikwamamo muli chamba amugwira kumuyimitsa ati mchikwama muli chani kumuuza kuti tsitsa chikwamacho tione basitu kutsitsadi chikwama kuyamba kutulutsa ziwalo za munthu munthu woduladula iwo aja ndi chani Iye uja akuti basi ali phee osapanganso paniki osafuna olo kuyerekeza kuthawa basi kungokhala duu basi kumugwiratu kuyamba kumfunsa kunena kuti ziwalozo nzandani basi no ati mpamene akumfotokoza ziwalozo nza mkazi wake ati mkazi wako akuti ee basi ndikupita naye kunyumba kwake kumene amakhala ndi mkazi wakeyo wa zaka 19 mtsikanayo Akuti anadziwana naye kuyambira ali ana, akulira limodzi ndithu makolo awo anthu abale awo onse odziwana ma families apa ndi apo kumakula uyo kuya apo wina uyo apo afika akula choncho basi no kutengana kumakhala ngati banja nde akuti siku limenelo ati anayambana kaya anayambana chani mpaka nakumpanga nzake chipongwe choopsa ngati chimenecho nde apa wapeza kuti wagwidwa atamunyamula mchikwama nde atapita kunyumba kwakeko anakapeza ziwalo zina zili mu bigiri zili pansi pa bedi anapeza chimpeni mmenemo koma ziwalo zina akuti palibepo sakuziona kuti zili kutiko nde nkhani inali yoti amupita naye kuti apopo ndiye sanatani sanayankhe amutenga ammanga akuchita investigate pamene nkhani yomwe tinakamba poyamba ija nayenso anamugwira atanyamula mu bag mutu wa munthu kaya amapita nawo kuti mpamene ayamba kudabwa kuti kodi anthuwa akupanga chani ndipo akumapita nazo kuti chikuchitika nchani afuna kufufuza pamenepo kuti mwina pali zina zake kapena mwina anthu afuna kumapanga matsenga kapena mwina anthu afuna kugulitsa sakudziwa kuti china chake chikuchitika sizili bwino iyayi chifukwa no Zayamba kudabwitsa kwambiri ku Kenya. Kumayambiliro kwa 2024 so zinachitikanso. Nde izo nzomwe zikuchitika ku Kenya. Zoopsa kuti munthu oti akuti anadziwana kuyambira ali ana, nkukula, mpakana kukwatirana, and anthu akufotokoza kuti mwamunayo ndi munthu ofatsa kwambiri ndipo Anthu atutumuka kuti munthu ofatsa sapanga zina zilizonse zosadziwika bwino kuti zatani kuti apange zinthu zoopsa ngati zimenezozi. Nde zomwe zikuchitika ku Kenya ndi zimenezo zoopsaopsa chonchi kaya nkuzitcha chani sindikudziwa. Afuna azipikisana ndi South Africa, South Africa pajanso nkhaza zotani zodabwitsa nde kanali ka update chabe zikomo kwambiri.